alaikum. Wa alaikum salam.
An balimaw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ don kira mantonya la bi an y'a kanu ka na an ka karamɔgɔba fɛ yen komi a yɛrɛ bɔra sisan ka n'an fo bonya kɔnɔ karama kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ an ka bi masalaw bɛ diya kosɛbɛ minnu y'an filɛbagaw ye aw fana bɛna faamuyayaliba de sɔrɔ bi masala ninnu kɔnɔna la sabula ka da kan mun ye seku elaji bagadaji musa ye ale ye waajulikɛlaba ye anw fɛ yan ala y'a ka minniji dɔgɔya a denkɛ n'o ye camu ye o de bɛ golo kan nin waati kɔnɔna la o tuma an y'a kanu bi ka se camu yɛrɛ ma a ka so n'o ye kulu sanfɛla ye kuluba an nana so kɔnɔ ka na lajɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ cogoya min na maa minnu bɛ yen n'olu b'an wele arajo la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka karamɔgɔ ka lahalaw ɲininkali k'an na karamɔgɔ bɛ baara fɛn fɛn kɛ u b'a bɛɛ lajɛlen ɲininkali k'an na a ka kan an k'o baaraw siratigɛw jira an lamɛnbagaw la o n'an filɛbagaw la bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔna la Mun ye seku elaji bagadaji musa ye alahu taala ye dɔnniyaw d'a ma ka mago dilan di a ma ka tila ka kalifaw caman k'a la nka musa ale minniji o dɔgɔyara an bɛ ala deli ala ka a fara silamɛw bɛɛ lajɛlen kan ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma camu b'an bolokɔrɔ bi laseli kɔnɔna la an bɛna mun ɲininkali k'a la u bɛ tali kɛ bololanɛgɛ bagi kan bagi dɔ bɛ yen camu y'a dilan k'a di maaw ma an bɛ ka laseli kɛ arajo la an b'a fɔ maaw ye a ye na aw ka na bagadaji musa denkɛ fɛ yen n'o ye camu ye aw ka na bololanɛgɛ bagi san aw k'a don aw bolo la mago mun b'aw la a dilanbaga ye alahu taala ye nka camu b'a di ala ma ala b'a jaabi sabula ka da kan ala ko o b'a bolo tan ni fila la o tuma an bɛ camu fo k'a barika da ka aw yɛrɛ fo aw minnu bɛ k'an filɛ nin wagati kɔnɔ k'aw bɛɛ fo k'aw don kira mantonya la karamɔgɔ bi an ser'i ma Ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye o ye bololanɛgɛbagi mun n'i bɛ k'a dilan k'a di buna hadamadenw ma maa ba yirika de bɛ yen diɲɛ don o don b'an wele arajosow la k'an ɲininka ko a suru de sera an ma mun ye bololanɛgɛbagi ko ye a ko bɛ cogo di

ni ka ala barika da an ka kan sɔrɔ k'aw yɛrɛ fo aw ka nali la n ka so yan bi aw minnu ye arajo baarakɛlaw ye ɔ aw yɛrɛ ka bɔ aw yɛrɛ la ka na so yan ni kameraw ye ka na kumakanw ta k'a di diɲɛ maa ma bonya wasara n bɛ ala tanu n'o ye ɲininkali kun ye fɛn min ye kuma kuntaala surunya kosɔn n bɛ ka baara min kɛ n'o ye ka bolola bagi labɛn k'a di silamɛw ma ni ala y'a don maa ɲuman minnu garizigɛ la k'u ka ɲɛnamaya dilan n'a ye nafoloko garizigɛ daraja nin bɛɛ bɛ ala de bolo
Ka ninnu sɔrɔ dalu n'i y'a lajarabi ala ka hinɛ kama ala b'a d'i ma maa dɔ bɛ ala y'o kɛ nafolotigi ye a ma dalu baara diɲɛ kɔnɔ
maa dɔ bɛ ala y'o kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ d'a ma a t'a dɔn k'an moriw bɛ diɲɛ kɔnɔ o ye ala ka kɛ ye mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ala y'o garizigɛ hɛrɛ caman na tiɲɛ k'a sababu kɛ a ye ala tɔgɔ dɔ baara k'o lajarabi siga t'a la o ala tɔgɔ ye bonya ye Ahan. k'o jira bun hadamadenw na Tiɲɛ. o mago ye ala b'o dilan walahi ala b'o kɛ o de kama n ye bagi in kanu k'a baara Mm. n y'a baara ni ala ka kuranɛ hayaden Ahan. min ye suratul yusufu ye o don Nabilahi yusufu kofɔ sura min bɛ kuranɛ kɔnɔ baara in kɛra n'o de ye k'a labɛn a nasi de bɛ bɔ n'a nasi bɔra k'a d'i ma i bɛ nasi in ko o bɛ kɛ ɔ min ye e yɛrɛ ka magow ye olu de bɛ ta sisan ka sura in yɛrɛ jatedenw hakɛ bɔ n'o ye a indiw ye a tɛ tɛmɛ o kan olu de bɛ jigin papiye marabu kan siga t'o la fiyewu ka sɔrɔ k'e ba tɔgɔ an'i yɛrɛ tɔgɔ o don a kɔnɔ a filɛ koyi i ka laɲini ye min ye maa caman bɛ fɛn min ɲini o ye nafolo de ye siga t'o la fiyewu nafolo ani garizigɛ tiɲɛ ala ni ala ye nin d'i ma i tilala a banna pewu nka nafolo ni fɛn min bɛ taa o ye garizigɛ de ye o don ni nafolo kɛra bolimafɛn esansi de ye garizigɛ ye tiɲɛ O la garizigɛ ko ni nafolo ko ani daraja maaw k'i kanu ka k'i fɛ ka baanaya d'i ma n'i ye nabilahi yusufu ta k'a lajɛ ala ye nin bɛɛ d'a ma dɛ a ka san caman sɛgɛn kɔfɛ balimaw y'a janfa k'a ɲini k'a fili kɔlɔnkolon kɔnɔ ala y'a b'o la nin ye baaradenyaw kɛ masakɛw bolo a labanna f'a nana kɛ misira jamana ɲɛmɔgɔ ye ala y'o min lakale suratuli yusufu kɔnɔ anw y'o de ye k'o bonya ta ala fɛnɛ bɛ se ka hinɛ anw na mɔgɔ minnu bɛ an na k'olu jaabi an ye ala b'o kɛ o de kama maa min fɔlɔla k'a baara o ye ne yɛrɛ de ye morikɛ ɲani k'a fɔ i bɛ maa mako dilan i yɛrɛ mako dilan n y'a kɛ n yɛrɛ ye ka da la ka tiɲɛ y'a la ka tila k'a bagi bɔ y'a bagi don tɛgɛ la ne ye maa min ye ni n ye min kanu n yɛrɛ ye n k'o kanu diɲɛ mɔgɔ ye o de kama n ye dalu in ta k'a kanu mɔgɔw ye n ka baara kɔnɔ komi ne ye mori ye n fa pilasi la n'o ye bagadaji musa ye n y'a kanu diɲɛ mɔgɔ bɛ se ka nin sɔrɔ cogo min o de kama n y'a kɛ popularité k'a fɔ émission kɔnɔna na arajo sow la mɔgɔ minnu dara la k'a ta ah. n kalila ala ka kuranɛ bonya la bilahi lezi waati bɛɛ maaw de bɛ ne wele ko camu i ka bagi in bɛ ka nafa s'an ma
min y'a ta o ye dɔnkilidala ye ko a bɛ ka nafa se olu ma commerçant ko o bɛ ka nafa se olu ma ah. bolola baarakɛlaw minnu tun ka bitigiw kɔnɔ ni sanni tun ka suma u ko a bɛ ka nafa se olu ma minnu yɛrɛ tun bɛ n'u bolola nafolo tɛ basigi bɛɛ y'a fɔ n ɲɛna ah. jarakɛ nin ye ala tanu de ye ne tɛ o ala de don ɔ aw yɛrɛ ka na bi ka na k'aw bɛna ɲininkali kɛ n na o baara kɔnɔ aa o ye bonya wasara dɛ wala ne bɛ wele min da diɲɛ mɔgɔ ye ɛɛ moriya tiɲɛna bi karamɔgɔya tiɲɛna bi
bilahi lezi karamɔgɔya kɛra bi wari ɲini de ye jarakɛ wari ɲini tɛ
ni ala ye dɔnni d'i ma a ye diɲɛ fɛn bɛɛ de d'i ma hali i ka dɔnni danna bisimilahi rahman rahim de ma
Donc i mago tɛ ka nata foyi la foyi f'i ka dɔnni Walahi. ala ye min d'i ma sabu o b'i kɛ fɛn bɛɛ ye tiɲɛ an filɛ ka kuma image la bi dɔnni de dɛ dɔnni don mikoro min sigilen filɛ dɔnni don dɛ walahi ne bɛ n sigilen to n ka so kɔnɔ yan, hali min bɛ fɔ diɲɛ dan na o sigilen don o ɲɛ bɛ ne la o tulo a bɛ ne la ɲɛ b'i la koyi mun y'o kɛ dɔnni kɔ dɔnni don Bon, ala ka danfɛn dɔ de y'o dilan tiɲɛ anw bɛ se ka mun de kɛ Aha. anw minnu ye ala tɔgɔw kalan ka da u la anw k'o de baara a banna bolisɔnna ale dama ka boli la k'o de bɛ se k'ale kɛ fɛn ye anw minnu bɛ sujuru bi ala ye seli kɔnɔ ka sunkalo tile bi saba sun ala ye ala de ye anw maa ye n'anw bɛ dɛmɛ ɲini an b'a ɲini jɔn fɛ ala ala o de kama a ko kuranɛ kɔnɔ uduuni asitajibu lakum a ye n wele n bɛ aw sɔn ɔ ala wele siraw ka ca maa dɔ bɛ se ka kɔlɔsi ta a bɛ ala deli maa dɔ bɛ seliji ta k'i tɛgɛ ja ala ye maa dɔ bɛ a bɛ dalu baara ni ala yɛrɛ tɔgɔ ye tɔgɔ in bonya kama ala b'a mago ɲa o de kama nin suratuli yusufu gindo ye ni n ko n bɛ don a la a ka bon kojugu hakilimaw de sigilen don u bɛ k'a lamɛn maa kalannenw de sigilen don u bɛ k'a lamɛn kodɔnnaw de bɛ k'a lamɛn u b'a dɔn min bɛ ka bɔ mɛlɛkɛnin in da kɔnɔ bilahi kunfɛ kuma tɛ i bɛ se k'a fɔ de nin kumakan in man di n ye nka nin ye tiɲɛ ye jarakɛ n ye baara in kanu k'a kɛ o de kama wala n bɛ wele min da silamɛw ye minnu bɛ nafolo ɲini na tunga sira fɛ minnu bɛ baara ɲini na tunga sira fɛ kɔmɛrisanw feerekɛlaw bolola baarakɛlaw bilahi a ye da ne la suratulu yusufu nasi n k'a baara kɛ ka di aw ma ka tila k'a bolola bagi bɔ ka di aw ma a nasi k'o ko alamisa don su ka dugu jɛ juma na bagi in bɛ sɔrɔ ka don i tɛgɛ la juma i b'i ka ɲɛnɛmaya kɛ ten tiɲɛ n ti san di maa ma n ti kalo di maa ma k'a fɔ n'i ye nin kɛ nin don in nin bɛ ɲɛnabɔ ala de bɛ latigɛ kɛ ala nka n da min ka dalu la a bɛ mago ɲa a b'a ɲa sabu a y'a kɛ n ye wa a y'a kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw sɔrɔla min nana tiɲɛtigiya fo n ka so yan a tɛ tɛmɛ o ala n bi min na mhm. maa dama min y'a seere ala b'a dɔn sori mhm. e bɔra sisan ka dɔ kibaruya mɛn mhm. o kɛra sisan wala yanni k'i ka warimugu ta tuma bɛɛ waa mugan waa bi naani waa bi wɔɔrɔ ka taa di moriw ma k'u ka nafolo baara i ye i tɛna kɛ nafolotigi ye i ka nafolo b'a la ka bagi nin lajarabi i ka baara nin ye de ye k'i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ dilan i ye ni bagi in b'i tɛgɛ la dabali tɛ s'i la ayi dabalijugukɛlaw ka si k'i bɔ u tɛ se ba baga u t'a k'i la a tɛ se juguya tɛ s'i la ayi sufɛ sitanɛ jugu min bɛ don mɔgɔ kan ka dan siri i ka ɲɛnɛmaya la k'i i sitanɛ dabali ala b'i tanga ka bɔ a ma joona wa kasara ko o kasara ko siraba kan kasara tasuma kasara degun caman bɛ yen walahi i bɛ bɔ u caman da fɛ o bɛ kɛ siga foyi t'a la dɛ wala ne ka dɔnni kɔnɔ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn minnu bɛ ne lamɛn u b'a dɔn ni cɛ in sigilen don a bɛ mɔgɔw de dɛmɛ na sinɔn wari ɲini tɛ nin ye dɛ ne fa de ye bagadaji musa ye ale ye min sɔrɔ mali kɔnɔ ale ye min kɛ dɔnni kɔnɔ moriya la a mori tɛ yen wa a tɛ na fɛnɛ min bɛ se k'a kɛ ne de y'a fɔ ne fa o peresidan jumɛn sigira mali kɔnɔ yan afiriki kɔnɔ min n'a ma jɛ ko ma A tɛ yen. Sori aw y'a jɛɲɔgɔn ye dɛ. Walahi Ala. Aw b'o seereya. Tiɲɛ. O o peresidanw caman bɛ yen, o masakɛw caman bɛ yen, o mɔgɔbaw caman bɛ yen minnu y'a ka bonya o seereya, a sinsinna mun kan ko duwawu ni barika. Siga t'o la fiyewu. Ɔɔ duwawu ni barika ni laadiriya. Ɔhɔn. Bagadaji Musa Tamano ka denkɛ sigilen b'o de kan. O don. Wala diɲɛ mɔgɔw ne b'aw wele. Ɔhɔn. Bolola bagi in a y'aw kanu ka nin ta. Ni Ala ka jɛn ye. O de kama n y'a nɔgɔya Jarakɛ ye. Ɔhɔn. N bɛ k'a di waa tan ani duuru. a tɛ tɛmɛ o kan walahi sori ni fi sabili lahi de a tɛ tɛmɛ o kan bagi min filɛ i ma dɔ ye ne tɛgɛ la fila de don nin min filɛ warijɛ de bɛ dilan ni warijɛ piyɛrima gansan n'i ko i bɛ nin san bi k'a dilan tan gansan dalu t'a la foyi t'a la ko sugu kɔnɔ k'a dilan k'a d'i ma min ye warijɛ lakika ye i ma fɛn bɔ waa duuru waa wɔɔrɔ a yɛrɛ yɛrɛ ɔ o waa duuru waa wɔɔrɔ bɔ waa tan ni duuru la tan i ka na dalu min bɛ baara i k'o wari bɔ a la tan nasi min bɛ bɔ i k'o wari bɔ a la tan a ka ca dɛ a ka ca a ka ca dɛ ɔ n'i y'o bɛɛ bɔ a la tɔ bɛ to joli k'anw b'o sɔrɔ ɔ sori anw y'an ta in dabɔ dɛmɛ kama o kama n tun ye baara in tun bɛ n'a jɔ waati kɛra n y'a ye walahi nafa min bɛ ka sɔrɔ a la o de bɛ ka ne encourager o la nin de bonya tun bɛ n fɛ k'a fɔ bagi ko kan mɔgɔ minnu y'a ta u tulo bɛ n na minnu y'a ta u b'a dɔn dɔw y'a ta u ko n ma baara ɲɛna caman fana bɛ yen hali bi olu ko n ka dugawu sama u ma u ɲɛ b'i kow la a bɛ ka sabati dɔɔni dɔɔni mm. mɔgɔw ka cogoya tɛ kelen ye o mɔgɔw ma na ɲɔgɔn fɛ o mɔgɔw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o ala ma bɛɛ sɔn ɲɔgɔn fɛ o don bɛɛ lajɛlen n'a dugusɛjɛ kan de don nka daliluw de bɛ kɛ sababu ye ka kow teliya mm. ni maa ka mɔbili tiɲɛna mm. i bɛ yɔrɔ jumɛn magɛn garazi ni mɔbili ma tiɲɛ i mago bɛ jɔ mɛkanisiyɛn na wa N'i banana i bɛ yɔrɔ jumɛn magɛn n'i ka kɛnɛ i mago bɛ jɔ docteur la wa ɔ ni gɛlɛya nana anw minnu ye moriw ye sa anw tɛ se fɛn na dɛ nka ka anw minnu ye ala tɔgɔ dɔn k'a baara k'a tiɲɛ dɔn k'a nafa dɔn anw bɛ baara kɛ o kan k'a di mɔgɔw ma yaasa hami minnu bɛ an na ala ka hinɛ an yɛrɛ la k'a jaabi Sori o de ye ala dannaya ye walahi dalu baarali ni ala tɔgɔ ye n'o ye ala dannaya de ye o y'a dafalen de ye n bɛ segin a kan bolisɔnna ale de dalen b'a ka boli la k'o bɛ se k'ale kɛ fɛn bɛɛ ye anw dalen bɛ an ka ala la ko ala de bɛ se ka anw kɛ fɛn bɛɛ ye n'anw ye ala tɔgɔ ta k'o lajarabi n'anw ye fɛn sɔrɔ o kan i kɔni b'a dɔn jinɛ m'o d'i ma dɛ ayi wɔkulɔ m'o d'i ma dɛ nin ala ka sɔn don ala don o la o de bɛ ala dannaya ka dɔ fara a kan maa dusukun na tiɲɛ sinon maa dɔw bɛ yen nɔ n'olu ye ne wele k'a fɔra ko nafolo baara k'u bɛ taa kɛ ko hali n'olu bɛ ala yɛrɛ de kota k'u ka taa nafolo baara u b'o kɛ k'u ka dɔ b'u si la walima ka dɔ kɛ tan ɔ n'i y'a ye nin bɛ ka kɛ anw minnu fana bɛ ala tɔgɔ dɔn an fana k'a lajarabi anw ta tɛ olu ye dɛ o tɛ degun si ma o tɛ tɔɔrɔ si ma o tɛ masiba si ma ɔ anw minnu ye silamɛ anw fana bɛ se ka mun kɛ silamɛw ye o de kama anw minnu b'an ta in dɔn an b'a baara nka anw ka baara in kɔnɔ fɛn min bɛ yen bi an k'o tiɲɛ fɔ bɛɛ kɛra mori ye nka bɛɛ t'a dɔn bɛɛ tɛ se yen bɛɛ kɛra ko n bɛ se ko la nka bɛɛ tɛ se ka mɔgɔ mago dilan bɛɛ caman bɛ yen u bɛ mɔgɔ mago sa de la ne m'a fɔ mori ɲuman t'anw fɛ mali kɔnɔ dɛ anw ye denmisɛnw ye nka n'i ko i bɛ mori ɲuman ɲuman ɲini i na esansi kɛ mobili la ka yala k'a ɲini an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲumanyaw ni ala ɲɛsiranya ye o la laɲini kun ye nin de ye sori
ayiwa n b'a dɔn aw ye faamuyali caman sɔrɔ na aw minnu tulo b'an na aw minnu bɛ k'an lajɛ sisan nin wagati kɔnɔna la seku bagadaji musa denkɛ n'o ye cam ye ale de b'an bolokɔrɔ bi ɔ mun ye bololanɛgɛ bagi ye ni diɲɛ bɛ ka girin a nɔfɛ n'u bɛ k'an ɲininka arajo so la o de y'an sama ka se kuluba bi an n'an ka baarakɛminɛnw ka n'an ɲininka ɔ bololabagi o kuma aw ye bɔra k'o lamɛn sisan bagadaji musa denkɛ yɛrɛ da a ye cɛsiri mun kɛ nin ko la a ye kunnawolo mun lase anw yɛrɛ ma arajo sow la an ka lakalili senfɛ minnu b'an wele nɛgɛjuru la a ɲɛna a ɲɛna karamɔgɔ bɛ min a ɲɛna a ɲɛna ala de b'a dan dɔn o tuma cam eh, bololanɛgɛ bagi ko o bannen kɔfɛ eh, ɲininkali min b'an bolo o ye koko fura ye n b'a dɔn koko ye fɛn bana don a kɛlen bɛ ka degun min lase buna hadamadenw ma bi cɛkɔrɔba b'o la denmisɛn b'o la baara yɛrɛ tɛ se ka kɛ koko bolo bi koko ye banajuguba ye musa yɛrɛ ka fɔ la n'o ye seku ɛlihaji bagadaji musa ye a tɔgɔ tɛ se ka bɔ nin ko la a ye cɛsiriba kɛ koko furako la cam bi e de bɛ golo kan a ka kan an ka kuma di e de ma e ka koko fura in fɔ maaw ye u bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogoya min na alihamdulilahi rabili alamin an bɛ ala barika da ka ala tanu a barika ala an bɛ koko fura min bɔ la cɛkɔrɔba kɔ yan sori ɲininkali in diyara n ye koko fura min n'an b'a bɔ jarakɛ ale kun de ye kunkobagatɔw banabagatɔw koko kɛlen don ka dankari minnu ka kɛnɛya la k'u dɛmɛ yaasa ala bɛ se ka kɛnɛya di an n'u ma Walahi tubabuw ko ten ko la santé avant tout siga t'o la, ko kɛnɛya de y'a bɛɛ ye, tiɲɛ, koko ye bana ye bana min ni kɔnɔna bana don a cɛ ka jugu kojugu, kojugu, n'ale y'i minɛ a bɛ kɛ sababu ye k'i ka ɲɛnɛmaya ka dankari a la, joona, koko bɛ daminɛ cogo di sentigɛ kɔnɔna kalaya, maa min bɛ yen tuma bɛɛ i sentigɛ kɔnɔna bɛ to ka minɛ ka kalaya a bɛ minɛ ka chauffer i kɔlɔsi koko bɛ fɛ k'i minɛ tuma dɔw bɛ kɛ a bɛ jigiya i kɔnɔ k'i k'i sen ta ka da gilasiji sumanen na o ye koko ka baara de ka bɔ o la i bɛna ye koko bɛ maa min na fasadenw bɛ to ka minɛ ka ja ka bɔ la kɔ bɛ to ka minɛ ka ja kunkolodimi gɛlɛn bɛ to ka bali k'a minɛ a ɲɛkisɛdenw b'a ŋɛɲɛ koko gɛlɛya bolo a bɛ kɛ komi tuma dɔw la a kunkolo ka ci a la ni kunkolodimi bolo o bɛɛ ye koko ye a bɛ ka munumunu i farikolo la bon n'a nana essayer k'a bɛ jigin i kɔnɔ waati min n'a jigin'i kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka dankari i ka ɲɛnɛmaya la i bɛ to k'i kɔnɔ mankan mɛn kururu kɔnɔ bɛ to ka mankan bɔ kɔnɔ mankan min n'o bɛ bɔ banajuguba don koko mana b'o la a bɛna kɔnɔja bila i la maa min bɛ tile saba tile naani kɛ i tɛ se ka taa ɲɛgɛn na kɔnɔja bolo koko b'i la dɛ o ye koko juguman ye ka bɔ o bɛɛ la i bɛn'a ye n'a nana kɔnɔja bila i la n'i m'i kɔlɔsi a bɛna kuru dɔ sigi i kɔnɔ kɔnɔ bɛ ton kɔnɔ tonna a bɛ kɔmanse ka funu n'a kɔmansera ka funu bana bɛna juguya n'i ye cɛ ye a bɛ fanga dɔgɔya s'i ma ni nansaraw k'o ma ko faiblesse impuissance sexuelle N'a ye o las'i ma i b'a ye i bɛna bɔ o la koko bɛna mun kɛ a bɛ s'i kɔfɛ taga yɔrɔ ma n'o ka bɔlɔ dɔ bɔ yen maa kɔfɛ taa yɔrɔ la a bɛ bɔlɔ dɔ bɔ yen n'a y'o s'i ma o y'i selen danger la dɛ koko mana juguya o la a bɛ jigin sen tafa la a bɛna sen minɛ k'a to a bɛ sen funu ni sen fununa taama bɛ gɛlɛya i bolo ni maa ma ɲɛ i ma i tɛ se ka foyi kɛ ɔ n'a nana bɔ o la juguman a bɛn'i commencer k'i bin k'i da so kɔnɔ n'a y'i bin sa i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye ni maaw tɛ i tɛ se yen aa bana man ɲi a man ɲi walahi bana de ye maa jugu ye siga t'o la e m'a ye nansaraw y'an dan n'olu sɔmana fitinin ko fɛnnin min b'o la u bɛ wuli k'a furakɛ o bɛ kɛ n badenw koko man ɲi furudimi de ye bana ye n'ale juguyara ale bɛ taga juguya ka transformer ale de bɛna bayɛlɛma ka kɛ koko ye ni koko y'i minɛ a bɛ se ka sigi i farikolo la fo sigiyɔrɔma tan ani kɔ a bɛ se ka bana bila i la fo sigiyɔrɔma tan ni kɔ koko b'a kɛ o de la n'a bɔra i senw na ka yɛlɛ i kunkolo la a bɛna kunkolodimi gɛlɛn s'i ma n'a jiginna i ɲɛ la a bɛ ɲɛdimi s'i ma hali i tɛ yɔrɔ jan ye tuma dɔw k'a lasago n'a bɔr'o la i m'a ye a bɛna i kɔnɔ ton n'a ye kɔnɔ ton i b'a ye a bɛna bɔlɔ b'i kɔfɛ taa yɔrɔ la n'a nana o kɛ i bɛna ye a bɛna fanga dɔgɔya s'i ma n'o ye faiblesse impuissance sexuelle ye n'a y'o las'i ma i bɛna ye a bɛna mun kɛ kɔnɔja banbali wa nin bɛɛ ye banamisɛn banamisɛn a bɛ nin bɛɛ bila i la nin bɛɛ defo fɛngɛ mana wuli i fɛ e bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo di a ka gɛlɛn n'a ye muso sɔrɔ i m'a ye muso caman bɛ yen u bɛ kɔnɔ ta kɔnɔ bɛ tiɲɛ koko ka baara don siga t'a la a bɛ muso ka koli tigɛ an baw bɛ hakɛ to n'o ye laada ye koko bɛ ten n'a juguyara o la a bɛ kɛ sababu ye a bɛ ji jɛman bɔ de lase muso ma cɛ b'o la muso b'o la a bɛ infection bila i la n'o ye nɛminɛnpo ye i m'a ye bana wɛrɛ farala bana ninnu kan tugun bon koko bɛ ten a bɛ banaw de sigi sigi buna hadamaden kan wa mɔgɔ caman de bɛ sa tan diɲɛ kɔnɔ hmm. bana gɛlɛya bolo koko ka baara don o la ne badenw kɛnɛya ɲɔgɔn tɛ waritigi ni nafolo b'i kun n'i man kɛnɛ waritigiya ma jabɔ dɛ n'i ye président de la république ye ni bana b'i la perezidanya ma jabɔ dɛ n'i ye aritisi tɔgɔba ye ni bana b'i la aritisiya ma jabɔ dɛ n'i ye diɲɛ maa o maa ye dugukolo kɔ kan n'i man kɛnɛ i ka ɲɛnɛmaya ja t'a la dɛ sabu se tɛ maa min ye o bɛ ka taama sen fila kan o bɛ ka diɲɛ jabɔ ka tɛmɛ e kan o la kɛnɛya de ɲɔgɔn tɛ la santé avant tout an ka kɛnɛya ɲini o la ni bana in n'i sɔmina n'a ye ko ne filɛ ka tamasiyɛn min fɔ o hali fitinin boli kan fɛɛrɛ kɛ cogo sugu bɛɛ i ka weele bila n ma sisan san n'an tilala émission na ni ala ka jɛ sori o de bɛ an fɛ wa koko fura min bɛ anw bolo mali bɛɛ a tɛ maa bolo yiri don dɛ nka sɛgɛrɛw b'a kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka fɔ dɛ o de kama i b'a ye diɲɛ bɛɛ b'a ta n ka cɛkɔrɔba n'o ye bagadaji musa ye waati kɛra a bɔra laginɛ jamana kɔnɔ a ye jɔnjɔn caman ta ka na n'a ye mali kɔnɔ ka mali kunnawolo ni dɔnni ye maa min y'a kɛ diɲɛ bɛɛ o ye ne ka cɛkɔrɔba de ye ne hakili la an bɛ tile min na bi a bɛ fɔ de ko karamɔgɔ dɔ taara dugu dɔ la a taara dugudenw escroquer k'u arnaquer ka boli nka ne ka cɛkɔrɔba taara dugu dɔw la a bɔra yen nɔ ani jɔnjɔn de bɔra yen ni kunnawolo ye ka tɔgɔ ta k'a d'a faso ma ni dɔnni ye mali o de kama faamaw dara a la ka récépissé d'a ma ka dannaya papiyew d'a ma ka bonya papiyew d'a ma anw sigilen bɛ o bonya de kɔnɔ bi o de kama anw ka baara ninnu minnu filɛ ani maa caman ka baara tɛ kelen ye an ni bɛɛ tɛ sira kelen kan wa an ni bɛɛ tɛ bɔ sira kelen fɛ wa an ka moriya ye tiɲɛ don an wolola k'a sɔrɔ yen k'a ɲini k'a dɔnni sɔrɔ yen an bɛ ka baara mɔgɔw ka na n'an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ n'an tɛ se min na an b'i labila wariko tɛ sanuko tɛ o tɛ fiyewu eh, o de don ala sago aw sago tarawele n balimaw aw bɔra sisan ka camu ka kuma mɛn a fa ye koko fura in kɛ cogoya min na laginɛ jamana kan ka tɔgɔ sɔrɔ a la ka dawula sɔrɔ a la ka mali kunnawolo kɔkan o kɛra a n'o mun nana yan denkɛ in de bɛ ka baara k'o taabolo kɔnɔna la baara min don a y'a jira k'a fɔ mun ye koko fura ye a ye fɛn fɛn fɔ aw ye laɲini kɔnɔ o bɛɛ de don n balimaw ee, caman b'i fo k'i barika da hali sa an ma tila i la dɛ karamɔgɔ sabula n'i bɛ arajo la minnu b'i wele bololanɛgɛ bague ko la minnu b'a fɔ karamɔgɔ ka koko fura aa ala de b'a danyɔrɔ dɔn ɔ n'i y'an sel'i yɛrɛ ma tan dɔwɛrɛ tɛ o maaw ka ko dɔ sɛbɛntiya k'i to i ka so i ka ko dɔ sɛbɛntiya k'i to i ka baarakɛyɔrɔ la ɔ n balimaw bana man ɲi dɛ koko man ɲi dɛ koko ye bana juguba ye musa yɛrɛ kumana ko la santé avant tout cam a barika ala ye i bɔra ka koko fura i bɔra k'i da don o la an bɛ na ni ɲininkali minnu fana na sisan eh, garisigɛ sumalen don dɔw bolo dɔw bɛ yɛrɛ bɛ bɔ kabini tile mana bɔ fo ka taa tile bin u tɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ nka an y'a ye k'a fɔ i fa n'o tun ye Elhaji Bagadaji Musa ye Ala ka hinɛ a la, a ye baara dɔ kɛ wusulanko la, a ye diɲɛ mɔgɔ dabali ban, a ye baara dɔ kɛ wusulanko la, hali an minnu yɛrɛ bɛ arajo so la, aa Ala ye seere ye kow la, Camu, an b'a fɛ mun ye wusulan ye, dalu min b'a la i fa bolo o n'i yɛrɛ y'a sɔrɔ cogoya min na, i ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna karamɔgɔ bon alihamdulilahi rabbil alamin n bɛ ala tanu ka ala barika da barika ala jarakɛ wusulanko min ni sori y'a ɲininkali kɛ o ma daminɛ bi ayi o tɛ hali ne yɛrɛ tilew fɛn ye siga t'o la cɛkɔrɔba y'o baara daminɛ mali kɔnɔ a ni san cɛ bɛrɛ t'a jɛ san bi naani na A tɛ tɛmɛ o kan walahi tiɲɛ Mali kɔnɔ yan maakɔrɔw b'a dɔn mɔgɔ min kɛra moriw la mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye ka kuma arajo so la Bamakɔ n'i ye ɲininkali kɛ mɔgɔ min tɔgɔ bɛ fɔ i ye o ye Bagadaji Musa ye ale de ye moriya publicitéw daminɛ arajo la k'a daminɛ telew la mɔgɔ tɔw y'ale de ye k'a ladege maa ladegeli ni bɛ ye karisa o tɛ kelen ye o la ka kuma lasurunya wusulan in gindo de b'a la a b'a la yiriw de don dɛ e man'a jiriw ye e b'a fɔ ko e nin ka nɔgɔ ne yɛrɛ bɛ se ka taa nin jiri ɲɔgɔn ɲini nka i bɛ taa jiri ɲɔgɔn ɲini ka n'a da wusuli ma dɛ i sigi a cɛ ma a t'i papaga ɲɛ i ye gindo de b'a la a gindo a bɛ cɛ min bolo ne don sabu maa min ne ne ka cɛkɔrɔba a taara k'a to yen du in kɔnɔ yan a bi yan a labɛnnen gindo ye k'a nasi de bɔ ala tɔgɔ de bɛ sɛbɛn walaa sanfɛ k'a nasi bɔ ka sɔrɔ ka jiri ninnu ɲini jiri min bɛ k'a la ka ca jiri tan ye jiriw sigiyɔrɔma sigiyɔrɔma sigiyɔrɔma hakɛw ani jiri ladɔn ladɔn ladɔn de bɛ ɲini ɲini k'u fara fara ɲɔgɔn kan olu susu n'olu susura olu de nasi bɛ ɲaami ɲɔgɔn na ani jiri ninnu bɛ ɲaami ɲɔgɔn na k'olu mana susu ka sɔrɔ ka parifɛn gɛlɛn k'a la sori ko n'i y'a dɔn hamudula an bɛ dugawu kɛ an lamɛnbagaw n'an lajɛbagaw ye an b'a fɔ bisimilahi rahmanir rahim rabbana atina fid dunya hasanatan